e, takulandirani pano pa lahiri ktv nkhani ilipo pano pulogalamu yomwe tabwera nayo pano anyamata omwe akhala dziko la south africa ngati inu mmene mulilimo ankapereka maganizo akunena kuti bushiri afike kumene kukachoke ku malawi kuno chifukwa chonena kuti akusowa mtendere akuphedwa kuchitidwa chipongwe ndi dziko limenelo anthu osiyanasiyana kuchitidwa chipongwe chifukwa choti bushiri sali dziko limenelo ndipo ngati bushiri asafike achitidwa ziwembu zambirimbiri inu muli ndi malangizo otani kwa achinyamata amenewo muli live pano pa lahiri ktv perekani maganizo anu kuti dziko limve tilongosolereni bwana amanena kuti bushiri akapanda kubwera kunoko ambiri tipeza mavuto ilolo ndi bodza Kodi south Africa inoyo ngakhale Bushiri aliko kunoko anthu sitimapeza mavuto? Pena pache tiye tiziyambani tikamayamba kuyankhula tiziyamba tayankhula moganizira. Tili kunoko timapeza mavuto kale ndipo timaphedwa, kuvulazidwa kosiyanasiyana, kulandidwa ngakhale ndalama munsewumu kulandidwa mafoni munsewumu. Zimenezonso kunoko timakumana nazo, kugwidwa kosakhala bwino kuja. Anthu kunoko timagwidwa, deportation, kumatumizidwa ku Malawi. Bushiriso anali ali kuti? Ali konkuno. Tiyeni pena pache nzathu akapulumuka mu zilango tizithokoza, osati tizisangalala chifukwa cha malamulo kuti akuti ndi lamulo. Lamulotu amalipanga ndi munthu. Lamulo amapanga ndi munthu koma mzimu wa munthu munthu sangaupange yi. Ndiye ngati iye anaona anathawa m'dziko muno mo anapulumuka ku zinthu za mavuto zimene e zimene iye amaona kuti akhoza kukumana nazo. Tiyeni guys munthuyu timusiye chifukwa zinthuzi tikamaziyang'anisisa kwambiri zinthu zikuyendera mu ndale. chifukwa amene akhala dziko lino anthu ambiri amene tili dziko linolo dziko linolo lachuluka kwambiri ndi jealous dziko lino ndi la anthu a jealous kwa amene akutsatira bwinobwino akhoza kundimvetsetsa dziko lino ndi dziko la anthu a jealous safuna kuti munthu wobwera achite bwinoyi ndichifake mmapezeka zonena kuti timatha ife kupezeka zoti kumapangidwa zipongwe zosiyanasiyana otiyamba nkukhala eni ake ma south africa koma ifeyo obwera tikabweza zimene atipanga anthu aja sikuti mphamvu timakhala tilibe koma tikabweza amapezeka zokuti takhala anthu oyipa chifukwa choti tatani kodi tabweza pa zipongwe zimene ifeyo tapangidwa ndiye anthu amunoma amu south africa munomo anthu amene mmayikira kumbuyo kuti ndi ana ndi anthu abwino akhala anthu abwino Bushiri akabwera kunoko musayembekezere kuti zingasintheyi chifukwa amene akuyendera ma south africa ndi malamulo awo, amene akuyendera dziko la malawi ndi malamulo awo ndiye muziganizire muli ngati inuyo mwathawa kumpeni kapena mwaphonyedwa ndi chipolopolo. Inuyo simungamanene kunat, aah, chipolopolo cha sichingalowe pathupi pa ine yayi, ine ndikupita komweko, mmalo mokuti uzingopemphera kunena kut iyayi, ndathokoza Ambuye mwandipulumutsa ku chipolopolo chimene chikanandipha ine. Bushiri ujayo inuyo mwina sanayambe wakuthandizani, koma alipo anthu ena amene anawathandiza amene anaona kufunikira kwache. Ineyo sindinaonepo mwina atandithandizapo kapena kuti mwina kuthandizapo family yanga kapena kuthandiza abale anga koma kwa anthu amene ndaona ine amene ndimatha kumawaona mma social mediamu komanso mma TV mmene akuthandizira kwa iye ujayo ndi thandizo kwa anthu ena ndiye tisathamange kuyankhula zinthu chifukwa choti ife tili kunoko ku South Africa ayi sizoona ayi tiyeni tiziutenga moyo ofunikira moyo wa nzathu tiutenge kukhala ngatinso moyo wathu. Dziko lino si dziko loliyikira kumbuyo. Ndi chifukwa chake a Malawi chifukwa cha kupusa kwa ife a Malawi timalola ngakhale ma Mozambique amatha kubwera kudzatigwilira anthu m'Malawi muja ndikukatiphera maiko awo ndikudzatisiyira maliro mu dziko lathu chifukwa chakuti a Malawi ife sitikondana tilibe mgwirizano iyayi. Ndiye tikamayankhula zinthu zinazi penapake tiziyamba taziganizira. Kodi kugwidwa kwa kuno ku South Africa ayamba lero kugwira? Amagwiratu Bushiritu alikotu. Kuphedwa timaphedwa Bushiritu ali konkunotu. Ndiye musayembekezere kuti zingasinthe chifukwa ati Bushiri kuti mwina ati akamutumiza kunokoyi. Kapena musayembekezere zoona kuti mwina ati kuphedwaku mwina kuti kukhala kukupitirira chifukwa choti Bushiri ali ku Malawi. Kuphedwa kwa kunoko ndi kwa kalekale. Tiyeni pena pache tikhale anthu okondana, tikhale anthu ogwirizana. Tinabwera kunoko kuzasaka. Koma sikuti kuzasaka kwamene ngati no mukupulumuka mu mavuto ngati amene wawa, musayembekezele kuti anzanuso kuti akupulumuka mmavuto ngati amene wawa. Anthu ambiri akupeza mavuto. Ndiye chonde tiyeni pena pache tithe kumvesesana. A Bushiri ajawo apalamula chifukwa cha interview imene anayankhula yonena kuti dziko la Malawi zinthu sizili bwino. Sakumpanga attack president sakupanga wandale wina aliyense koma vuto ndiloti zinthu ku Malawi kuja sizili chani sizili bwino chimenechi sichingakhale chifukwa choona kuti basi iwe tikukakusegulira milandu yako kodi iwo aja mesa iwo omwewo ndi amene anazamutenga kuno iwo omwewo ndi amene anazamutenga kuno ndi chifukwa chani anamuthawisa kunoko kumpitisa ku Malawi Pena pache guys tiziyamba taganizira mmayankhulidwe. Ankolotu ine ndakumvani mmene mwafotokozeramu koma ndili ndi funso. Kodi ndi chifukwa chani aboma la Malawi munthuyo ali dziko lathu lomwe lino koma afuna abwezenso afike kumeneko? Funso lina ndilonenanso kuti kodi boma silinkadziwa zoti munthuyo wathawa kumeneko ku mulandu kufika kunoko? Nanga boma linachitapo chani? Nanga panopa akumbweza chifukwa chani? inuyo tatifotokozereni ngati mukuziwapo kanthu kwa zonena kuti zimamvekanso mphekesera zonena kuti boma lathu lino la malawi linatengapo gawo mafikidwe a bushiri pofika dziko lino ndiye inuyo tifotokozereni kodi ndi chiyani akumbwezaso kumenekoko
Pamenepatu mbava ikagwidwa ndikukaponyedwa mundende ndikugamulidwa mulandu oti akakhala 10 years ali mundende komano pokutha pa miyezi itatu ndikuzapezeka zokuti munthu ujayo watuluka mundende mujamo khothi osaziwa. Ndiye kuti dziwani kuti amene amayang'anila ma prisoner nayenso ndi mbava amene wapanga corrupt kuti mkaidi amene atani kodi atuluke. Zikusonyeza kunena kuti Chakwera ndi nduna zache nazonso ndi mbava zimene zinazamba kuno Bushiri ali pa milandu. Ndiye funso nku, lanu limene mwafunsa inuyo kunena kuti kodi ndi chifuk, kodi Bushiri anachoka kunoko ndi ndani? And dziko la Malawi limadziwa zokuti Bushiri wathawa kunoko milandu. Ngati amatsata chilungamo pa nthawi imeneyoyo analephera kumugwira bwanji nthawi yomweyo? Ndiye leroli chifukwa chonena kuti wayankhula mavuto amene ali m'dziko. akamuuze kuti ayi iweyo timayembekezera uziyankhulira za ife ukuyankhulanso zo- zokomeranso amalawi basi tikubwezere kumene unali iwe kuja ayi sizoona zimenezo akuluakulu kunokotu kuchokera 2008 kunali xenophobia kunoko anthu amaphedwa 2014 kunoko kunali xenophobia anthu amatani kodi amaphedwa 3 years yapita mbuyoyi amaphedwa anthu ndipo anthu amaphedwa amavulazidwa kumenyedwa timamenyedwa mmisewumu tiana mmusewumu timakhala tikutukwanidwa popanda chifukwa kumatitukwana ife anthu akuluakulu popanda chifukwa nkhani zache kuti tizifufuze bwino bwino ziko lino lina amati ife silathu ndiye tisamayembekezere kuti bushiri akabwera kunoko zinthu zingasintha akuluakulu never kunoko anthu akumanena zona kuti ine kunoko ndinabwera kuzasaka amwayi zikuwayendera, atsoka sizikuwayendera. Ena akubwera kuno kugwira ntchito mwa azungumu akungopeza thumba la ndalama akuba kuthawa kumapita kuti kodi? Ku Malawi. Mwayi wawo koma ngakhale kuna kuti kuba si kuba ndi kosayenera koma anthu ambiri panopa lilime lawo lili pofuna chani kodi? Ndalama. Ndiye tiganize zokuti laundering money imene akuikamba ya Bushiri ndalamazo amatumizira kuti? Ku America? Ku Nigeria? kapena kuti ndalama zokuti zimabwera ku malawi zikupanga chitukuko cha dziko la malawi koma nkhani yaikulu ndi jealous tiye tingonena zokuti ndi jealous munthu wathawa wapulumuka nde tikakambe zokuti iya iwetu ukuyenerabe ukagwerebe pa moto of course ndi zabwino monga mmene pa malamulo pa malamulo ndi abwino koma pa malamulo tiziganizira kuti atakhala zo kuti ndi mwana wako iweyo ungamve bwanji atakhala zo kuti ndi mwana wako wapulumuka chipolopolo chamuphonya ndi anthu akammange zingwe ndikumukhazika pa chandamale kuti amene aomberedwe basi inu mungamamve bwanji mu mtima mwanu? Tisamakomere chinthu chifukwa choti nzathu wapulumuka ndiye ife tinene zoti iya ndi mtima wa jealous umenewo. Tiye timusiyeni munthu. Iwowo akafuna abwere akamugwire okha ku Malawiko.
ali ndife a lahiri ktv timabwera pano kukupasirani maganizo a anthu osiyanasiyana and pofuna kumva maganizo awo and timapereka mwayi kuyankhulana ndi munthu kuti nkhaniyo maganizowo abveke pano pa lahiri ktv timabwera pano kuphunzitsana ndi kuziwisana dziko lathu lino sitili pano kunyoza mtundu kapena kulimbana ndi munthu wina wake koma kuziwisana follow lahiri ktv tv yanu yapamwamba imakupasirani nkhani zokhazo zili zoona sitibwesa nkhani zaboza tipangeni subscribe share komanso comment section kuti tive mbali yanu